Dia dhaoibh a pháistí! Domhnach anseo agus arís tá mé chun leabhar deas a léamh. Féach ar seo! Rita! Úps. Rita agus an Róbat. Féach, sin í, machnamh faoin róbat seo, n'fheadar cad chuige a mbeadh Rita ag lorg róbat? Come on, léimid leabhar is feicfimid cén fadhb atá aici agus cén fáth go bhfuil róbat uaithi. Tar liom! Rita agus an Róbat, le Máire Zepf agus Andrew Whitson. An tSnáthaid Mhór a d'fhoilsigh. Féach ar Rita. is í ag smaoineamh faoin róbat seo. Anois, feicimid cad is. Há! Seo í Rita! An cailín iontach seo, ár gcara, agus a chuid bréagán caite ar fud na háite. Rita. Tá seomra leapa Rita ina phraiseach. Gach rud caite aici, féach, bréagán, leabhar, brící, liathróid! Deasc! Bosca mór agus stuif caite isteach ann. Ó, Rita, tá an seomra sin ina phraiseach, nach bhfuil? Ba mhaith le Rita róbat. Róbat sárshórtála a ghlanfadh suas an phraiseach is mó. Agus sin praiseach liathróidí. Lego stól ann, leabhair eile, agus tá an cófra folamh, féach, gach rud caite amach aici. Ó, féach, bheadh an róbó in ann an-chuid a dhéanamh, ag rith timpeall, ag cur gach rud in ord agus in eagar, féach, agus ar ais leo. Ní bheadh Mamaí ag tabhairt amach riamh arís. Gach rud curtha le chéile, na liathróidí le chéile, cupáin le chéile, ó, na siorafanna le chéile, babóganna le chéile, na brící le chéile, féach, a haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht, a hocht, a naoi, a deich, bhuel, pinn luaidhe, píosaí Lego. Ga, Tá an-chuid ann le sórtáil, nach bhfuil? Dhéanfadh Rita praiseach! Snip, snip, snip, snip, snip, píosaí páipéir ar fud na háite. Praiseach! Agus í ag péinteáil, féach, agus an péint ar fud na háite. Praiseach! Agus í ag léimt. Boing, boing, boing, mórthimpeall an tseomra. Agus dhéanfadh an róbat sórtáil. An sórtáil. An sórtáil! Agus ní raibh gá do Rita ach díreach a bheith ag imirt agus duine éigin eile, nó rud éigin eile, ag obair ar a son. Ó, nach mbeadh sé sin go deas. Bhuel, feicfimid. Praiseach! Praiseach! Praiseach! Ó, cócaireacht. stuif ag dul ar fud na háite, sórtáil, ó, glanadh agus mar sin de, sórtáil, sórtáil, ó, ach bheadh Rita in ann iad sin go léir a ithe, mm, á, is nach mbeadh a róbat rónéata di, mm, b'fhéidir go mbeadh fadhb ansin.

Agus ní bheadh Rita róshásta leis sin, an mbeadh? Níor mhaith léi sin. Gach rud, ord agus eagar, beag, mór go beag, beag go mór, mar an gcéanna, mar an gcéanna, rudaí mar an gcéanna. Bheadh air a thuiscint cá huair a bheadh rudaí le fágáil mar atá. Ó, Níor fhoghlaim sé sa phictiúr sin. Féach, tá sé tar éis ord agus eagar a chur air sin. Sluasaid. Buicéad. Caisleán gainimh, clocha éagsúla. B'fhearr le Rita é a fhágáil mar sin. Nó bheadh Rita an-chrosta. Ó, féach uirthi. Féach, róbat an-shásta. Tá an rud ceart déanta, ach Rita ansin, úúú, breathnaíonn sí an-chrosta ar fad. Dá gcuirfeadh sé smacht ar rudaí ba chóir a bheith fiáin agus é ag gearradh an fhéir seachas é a fhágáil agus na plandaí agus na bláthanna deasa agus an féileacán sin. Féach. Anois tá sé tar éis gach rud a chur in ord agus eagar, féar ansin, nóiníní ansin, bláthanna eile mar sin. Gach rud in ord agus eagar. Bheadh sé millte, nach. Agus gach rud bainte de. Ó, ní bhreathnaíonn sé sin go deas. Bheadh sé ró-néata, nach mbeadh? Agus féach! Rita ansin agus ansin breathnaigh ar conas mar a bheadh, mar a bheadh na héadaí nua seo uirthi agus an róbat ag rá no, caithfear ord agus eagar a chur ar gach rud agus bheadh Rita ag rith ón róbat agus mura mbeadh a fhios aige cá huair le stopadh, bheadh sé ag iarraidh sin a chur ar ais, ord agus eagar, ord agus eagar. Féach. Seachas gach rud a mheascadh ar an bpláta sula mbeadh tú in ann dul ag ithe, bheadh gach rud i línte deasa díreach, gach rud le chéile air féach. Thiocfadh lena róbat trioblóid mhór a tharraingt uirthi

Ó, féach í ag ullmhú anois d'oíche Nollag agus na stocaí suas ansin agus na soilse go léir ar siúl agus an crann Nollag. N'fheadar an mbeadh seisean sásta. Níl, féach, tá sé tar éis, tá sé chun an crann a ghearradh as a chéile. is a chur amach agus na bronntanais a bhaint as a chéile agus iad a chur isteach i dtaisce i mboscaí go deas néata agus na stocaí a bhaint as a chéile agus cén deireadh a bheadh leis? Féach, píosaí den chrann, na maisiúcháin a chur le chéile, páipéar rolla a chur ar ais le chéile. Ó, ní Nollaig deas é sin. Ró-néata. Aaahh! arsa Rita. Níl mórán fágtha den chrann, an bhfuil? D'athraigh Rita a hintinn. Níor mhaith léi róbat sár-shórtála níos mó. B'fhearr é a bhaint as a chéile agus é a chaitheamh isteach sa bhosca. Ní dóigh liom go ndearna sí sórtáil maith ansin. So. Tosaíonn sí ag obair í féin. Sea. Cur gach rud ar ais i dtaisce. Ag glanadh! ag sórtáil, mar féach, tá Rita níos fearr ag sórtáil ná mar atá róbat ar bith. Féach, gach rud, tá cúpla rud ann, agus féach uirthi thuas ansin, agus anois tá sí ag eitilt mórthimpeall an domhain. Féach uirthi. eitleán iontach thuas go hard sa seomra. B'in Rita agus a róbat. Don't know, uaireanta is gá dúinn ár bpraiseach féin a ghlanadh, nach gá? Ar aon nós, deas bualadh libh arís agus tá súil agam go mbuailimid le chéile arís agus leabhar deas eile a léamh le chéile.